igbo bụ igbo ekele m ụnụ ọ lọlọ nneka chimezie na-ekwu onye na-ewetara ụnụ ọnọdụ igbo ajụjụ m chọrọ ịjụ wụ na ahụzi m na nnamdi kanu ihe gbasara nnamdi kanu na ha anyụna ka ọkụ ọ na ha adana ka igwuribe ee mana ihe m na-achọkwa ịgwa ndị niile na-aṅụrị wụ na a sị na igwuribe daa dịka ọkụ anyụọ na ọ ka anyụbe and ọkụ Nnamdi Kanu aga anyụ em mgbe Sowore na pụtara sị ya na-abịa ime protest for Nnamdi Kanu ya bido maka ndị ala mgbe ihe ọ- ihe ọrụ ha wụ otu ha si a-survive wụ itige ọgbaghara ihe ọgbaghara niile nọ naijiria wụ ha na-eti ya etihala ọgbaghara n'ime unu ha rikpuruzie na-enweta ihe ha chọrọ na m gwa unu na na sowore dị ka ọ na-arụrụ tinubu ọrụ unu nwere ike ịsị ọ wụ ashị na ọ bịa ka o tige confusion na onye a na-achịkwanụ mbirimaka mbirimaka ihe a wụ Peter Obi awụdị m politician but adịrị m stupid ama m mgbe mmadụ ji aghụghọ bịa mgbe ọ pụtara ime e, ka e mere Nnamdi Kanu protest ya bụrụ ụzọ dọwawa ọnụ sị Igbo leaders e, call out Peter Obi which I sharply attacked him m sị ya na ị chọọ ime protest ọ wụdụ Igbo leaders ji Nnamdi Kanu na nwanne gị nwoke bụ Tinubu ji Nnamdi Kanu ndị na-ekpe ya ikpe about seven lawyers wụ ha na-ekpe Nnamdi Kanu ndị Yoruba Judge wụ onye Yoruba Attorney General wụ onye Yoruba Chief Justice wụ onye Yoruba onye DSS ji Nnamdi wụ onye Yoruba ee eh, Inspector General of Police wụ onye Yoruba ihe niile ahụ wụ ndị Yoruba so ha ahụna na ọ ha niile ji ya in order to shift attention anyị bịata anyị nwa bụzi ndị ometa anyị sọ ee ndị isi anyị etidụ ọnụ amadị m ọnụ ụdịrị ọnụ ọzọ a ga-eti ga ga-eme Tinubu hapụ ga eh, Nnamdi Kanu ụfọdụ kwuru sị ọ wụdụ ya nwudere ya ọ Buhari ọgwụ ya wụrụ nwudere ya na ọ Buhari ngwa release ya nụnụ so ọ continue-ru ebe ihe ọ wụdụkwanụ Buhari ma ọ wụ Tinubu na ọ federal government nyere Buhari the power so the federal government is continuous so he's right now ọ ya ji Nnamdi Kanu right now sef ọ ya ga-take responsibility for nwude nwude Nnamdi Kanu now ee eh, Mbazulike Amaechi gara ije Nnamdi gaga bịa gakwa Nnamdi nwụọ anyị manụ otu Iwuanyanwu shiri nwụọ ọ kwa okwu Nnamdi ọkwa dike bụ Nnamdi n'ọnụ nwụọ and the rest of them Enyinnaya Abaribe ebe katabada enye ọkwa Nnamdi Kanu mechie ọnụ ee ee Uche Aguocha ọkwa ya ọ- ọ fọrọ ma ya baa judge ọgụ nwoke ahụ esi anọ m na court mgbe o kwuru okwu a sị ya kwuo okwu ya kwuo court judge shut ya down you know so a gbaala mbọ ole a ga-agba mmadụ dịka Orji Ụzọ Kalụ apụtakwalanụ kwuo sị na ya asị tọọ Nnamdị Kalụ nga na ọ his opinion ee eh, ihe gbasara Nnamdị Kalụ shouldn't be Igbolized kwesịrị ịwụ ihe ndị Igbo ee eh, m kwuo ihe ahụ ụfọdụ otu m so okay anyị ga-akwadonụ Sowore mana ihe m na-agwa ụnụ wụ na protest a Sowore na-akpa ya ga ọjọọ ka e were ya divert attention na ọ ndị yoruba ji ndị igbo na yoruba muslims wụ ha ji ndị igbo na ihe ahụ emenye ndị igbo igbo bụ igbo asị na mmiri dọ n'eju bụ nwa nkịta ka ọ dọ okwu nnamdị kalụ bụ ndị igbo ka ọ dịrị ka anyị litenụ otu ọbụla anyị nwere ike isi lite putuo pressure ka anyị lite putuo pressure mụwa n'onwe m bụ lọlọ nneka chimezie adị m nkwadobe e nwee onye ọbụla ga-akwado ụmụ nwaanyị anyị ka anyị sokwenụ tinye ọnụ n'okwu a ka anyị sokwe lite n'okwu a anyị ga-anabata ya maka na ahụrụ m na agbajiela ụmụ nwoke aka maka na ụmụ nwoke anyị ndị youth anyị lite ugbu a na-aka amagharị ahụ ihe a na-agba ha a na-agba ha ka nga a na-agba nnụnụ ka nga a na-agba nta ehe maka na ndị isi anyị ndị ọnụ ruru n'okwu em ereela anyị ụnụ anụna ihe umahi kwuru umahi sị na em na anyị a na-ekwuzi okwu biafra na ọchịchị tinubu adịwụrụ anyị otu anyị dị tinubu federal gọọmenti mere employ asari dokubo ya laa n'ala igbo jide boys anyị gbuo e bo ya ipob ya wụ gọọmenti umahi sị ọ dị ya ahụ mma yes ọ ga-ekwu na ya because ọ yanwa mere federal gọọmenti mgbe ọ wụ ee chairman ee South East Governors Forum Umahi single handed ji aka ya kpọbata ndị army n'ala Igbo dịrị onwe ya peaceful na problem anyị nọ n'Igbo wụ Umahi dọbatara anyị ya na ya na ndị army a na-agbakwutere anyị wụ Umahi kpọtara ya o ruru ya pụta na TV kwuo na ya ga-ecreate a parallel IPOB so parallel ipob ahụ o createre mgbe ha kpọbatara ụmụ ndị eh, ndị eh, eh, elehen ebube agụ ụnụ lee anya ụnụ ga-ahụ na mgbe ahụ ozugbo ebube agụ bịa anyị bido nwewa like three factions a bịa nwee ebube agụ nwee ụmụọma nwee unknown gunmen so ya wụ that parallel ipob umahi sị ya ga-ecreate ya na hope uzodimma and they did a good job you know ha abịa create ụmụọma ndị nke ha sịzị ọ wụ ha ipob now so he did created he did create that eh, ụmụọma uh, stuff then bịa as well bịa create unknown gunmen ndị nke nọzi n'ime ọhịa ee na-arụ ọrụ dị iche iche so ọ mataghị mmadụ ole egburu so ihe Umahi na Hope Uzodimma mere wụ ha bido a na-aga n'ụlọ n'ụlọ enwere mgbe m pụtara jụ a na-aga n'ụlọ n'ụlọ na- na- na- na-enwutecha our youth enwude ndị ha sị wụ IPOB egbuo because enwere mgbe m pụtara na-ajụsị youth anyị niile iru ọ na-akwara ụgbọ a sị nye mere fulani herdsmen arrest akpọrọ ha gaa police youth anyị niile Umahi sị na ọchịchị adị ya mma ee ọchịchị bụ ọtụtụ tinubu emekwatala anyị na anyị a na-ekwuzi okwu biko ka m jụọ Umahi youth anyị niile e mere arrest ma ndị Ebube Agụ mere arrest ma ndị e, ndị army mere arrest ebee ka edemachiri ha ajụjụ nke m bụ na Umahi ọ na-anụkwa ihe na-eme na tiger base n'imo steeti Umahi ọ nụrụ maka organ harvesting na-eme n'imo steeti ihe a wụ ihe ha bubatara just ka Umahi wee nwee wụrụ minister just for Umahi to be a minister ya jide igbo niile ree onye ma nkwa ekwere ya ugbu a na second tenure tinubu o ji wee pụta n'ọha na ụdị bleeding now n'obi mgbawa ihe ha kwuru ha sị ji kpọta ndị army ka e relax sit at home today sit at home ndị mmadụ ka nọ na sit at home today na the whole south east a na-anọ na sit at home all the various ways eji anọ ya so ka unu hụ na ihe a ha tụrụ wụ ashị na ọ ka abịa ka ha wee deliver ndị igbo n'aka federal gọọmenti because already anyị nọ under siege federal gọọmenti a surroundịgo anyị with ndị army then werezie ndị fulani herdsmen na-emezi attack bandit maka ikwu na ha n'okwu kwuru osila fulani herdsmen or bandit our governors elite in their defense chefuo na the same thing na-eme n'ugwu awụsa wụ ihe na-eme ebe a mana ha nyeziri aka buildoro the federal government na their bandits and the rest of them nye ha ọnọdụ nye ya ọ dịka nye ya a civil eh, unrest coloration so that abịa ị na-ele ya anya from outside ya dịka ihe na-eme n'ala igbo ọ wụ civil unrest ọ wụ normal crime ndị igbo na-eme wee bụ wee blackmailụọ ndị igbo now igbo bụ igbo ihe m na-agwa unu bụ na ihe ndị gọvanọs a ji na-eme ihe a ejizi ala igbo as platform atụ mgbere ya assignment ka m na-enye onye ọbụla bụ onye igbo na-anụ olu m taa cheki ị ga-ahụ na ụmụ Umahi anọghị na naijiria cheki ị ga-ahụ na ụmụ Hope Uzodimma nọ nya fọkwara ịnọ n'Abia nọ n'ebonyi steeti cheki ịhụ na ụmụ ee eh, gọvanọ Peter Mbah anọghị na naijiria nya fọkwara ịnọ n'Enugu steeti cheki ị ga-ahụ na ụmụ Soludo anọghị na Naịjirịa nya fọkwa ịnọ na Anambra steeti ihe a ga na-eme hapụ ha akpụta otu nne na nna ha chapụ ekpute cheki ị ga-ahụ na ụmụ Hope anọghị na Imo steeti amaghị m maka Otti Otti seems to be more calm e, omume ya niile na mkparamagwa ya showrụ na o nwere Igbo interest at heart onye ọzọ na-akpakwa ụdị mkparamagwa ahụ Peter Mbah ee mana in terms of ịdara eh, federal gọọmenti otu o si adara ya showrụ na ọnọdụ ọbụla enyere ya ọ ga-ewe n'ala Igbo n'agbanyeghị so ihe m na-agwa ndị Igbo na-awụ na ọ wụrụ na-ele anya na anyị nwere political leaders na-ekwuchitere anyị ọnụ anyị ọ wụ asị adị at least ịtụ m kwuo ugbu a na m ga-asị m sọsọ ndị nọ na house na-ekwuchite ọnụ anyị Enyinnaya Abaribe na House of Assembly and Uche Agụọcha na reps sọsọ ndị a wụ ndị m ma na-elite na-ekwu and eh, i lekwa anya na ha na-ata nnukwu ahụhụ ọta Enyinnaya Abaribe everyday ka ọ na-alụ ọgụ ebere na-emezi m that man so Igbo bụ Igbo ihe m na-agwa unu wụ ebe ọbụla unu nọ unu nọ n'ụlọ unu nọ n'ama unu nọ n'ụzọ ije o rule mgbe anyị ga-elite o na Hope Uzodimma na kedu afọ eh, na David Umahi esikwarela anyị nri anyị na-agaghị ericha ahụ ofu onye anaghị esikwara ọha nri mana mmadụ naabụ esikwala Igbo nri o ha erekwala anyị ha awụkwala Afonja of our time and Adaka Boro of our time o rule mgbe anyị ga-elite jụọ ndị a ajụjụ ee maka ihe a na-emewe igbu anyị otu otu ọ dị ka o rule mgbe anyị ga-elite jụọ ajụjụ ahụ ole e gbufọziri anyị ebiri ma ya bụ na anyị zọtara ala Igbo ma ya bụ na ndị a erechighị ndị Fulani na-achọ ebe ha na-ebi ala Igbo ee gọvanọ Bala Muhammed pụtara sị na ha chọrọ i-settle ndị Fulani niile nọ na the whole world na Nigeria otu Umahi si eme na otu Hope Uzodimma si eme anyị ma ọrụ Hope rụrụ before ya abanye into politics dị ka e nye ha ezigbote ego ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ha ga-adọwara e, e, e, ha ya na Amerịka ha na-eri I'm telling you ha erela Igbo ọ ga-awụ nnukwu ihe ihere na ndị a ga-eme ree Igbo ka anyị litenụ maranụ ihe anyị mere onwe anyị tie ọnụ na okwu Nnamdi Kanu ndewonụ